nnọọ n'isonyekwa anyị na channel a na-akpọ rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ na nke tata akara ka anyị ga-eri ka ọ tọọ anyị ụtọ very simple video ọkwa ịma na a chọọ iye akara otu a ka agwa si adị mana bekee achọzi ka anyị taa afụfụ ọkwa ịghọta ịchọzi ime akara jee chọọ ebe a na-ele peeled beans ya agwa a gbachago azụ ya naanị ihe ị ga-eme bụ o wepụgo oge afụ ịgbachapụzi azụ beans i dekwunye ya na mmiri ihe dịka otu awa ma ọ bụkwa na awa naabọ o tutuo ọfụma ị sapụta ya mmiri ị ga-asagide ya ka azụ agwa dị n'ime ya pụchacha nwero nje na-adị n'ime ya ya ebego oge ije ọfụma ọfụma otu a ka m sizi eme akara ma ọ bụkwa moi moi agide ọ dị m mma e bidozie m gwebezie ya blender ọbụla masị gị ka ị ga-eji wee gwe ya sọsọ ihe akara na gị bụ yabasị yabasị ọfụma ọfụma ya na ose mmiri na nnu akara abụrọ moi moi so ejekwana tinyewe ya crayfish ma ọ bụkwa na ị sị okay ọnụ ụtọ na-eme m ka m tinye ya maggi mba ya seasoning mba sọsọ yabasị na ose na nnu ị ga-etinye ya just enough water ka blender gị wee nwee ike ịkwọriwe ya maka na i tinye ya nnukwu mmiri ọ ghọzi ya moi moi and ị ma nkutenwuzi ya with ngaji gị wee yee ya na mmanụ simple ịghọta ị ga-akwọgide ya until the last batch now mgbe ụfọdụ ọ bụ na ọnụ ụtọ na-eme gị ka mụa ị ga-asị ka ị kwọọ ose gị na ose gị na yabasị gị obere ka ọ ga-abụ ị na-ata the akara ị na-atata the ose na na ị na mana ọ bụ ụmụaka ka ị na-eyere ya ị kwọrie yabasị gị na nnu ka alifia ọ just otu otu ọbụla masịrị gị now ka m gwa gị maka mmanụ e ji eye akara ị ga-etinye mmanụ gị n'ite make sure na ọ dị ọkụ ọfụma ọfụma tinye ya n'ite nwee ama m ihe a na-akpọ ya n'igbo ite nwee depth ngaji ị ga-ekukwanye ya ga-enwekwa depth ka o wee nye ya shape ahụ ị na-achọ ihe ị ga-eji tinye ya n'ite nwee depth bụ ka mmanụ gị wee ka akara gị dakpuo n'ime ma sekwa n'elu ma i tinye ya a nke ị ga-esi ma na mmanụ gị adịgo hot bụ na i tinye akara gị o serela n'elu ma na mmanụ gị adịgo ready ọ bụrụ na i tinye ya ọ bụ na o seghọ n'elu ngwa pụtawazie pụtawa ọ dịbeghị hot i chelụ ka ọ dịtukwuo hot and i tinyere ya na akara gị o sechaa n'elu otu a ọkwa ị fụgo ọ dị hot ọ ga-enye ya that shape in addition to ịma ngaji i ji wee kuo ya ọ ha niile ga-eme o nwee ọmalịcha shape ahụ mana ị ga-agbanyụtazi mmanụ em, ọkụ gị so that akara dị n'ime ya eghe ọkwa ịghọta ama m ihe m ji wee na-ekwu ya because a lot of people na-asị ka e mee na akara m either na o yerọ n'ime o ma ọ bụkwa na azụ ya na-ele ọkụ ime ya ihe ọ ihe a bụ the little secret ị ga-eme mmanụ gị ọ dị very hot then i tinyechazi akara gị o selu n'elu ị gbanyụtazi ọkụ gị ka ọ dị hot enough iye akara gị n'ime and note ọ ga-adị ọkwa ị na-afụ beautiful ị ma na o yego m ga-eyegidezi ya yee ha ncha niile ọ dị m mma n'arụ ị na-ewepụtakwa ị na-ewepụta ndị kirikiri a ka ọ ghara ile ọkụ n'ọzọ unu ma na abụ m onye ọnụ ụtọ ihe m ga-eji wee mee enjoy akara nke tata bụ custard anyị nwere custard video na this channel chọọ ya I'm going to put the link na this video ka ị ga-esi mee custard ka ọ ghara ịgba mkpụrụ m cheta na mgbe anyị pe mpe na a na-eme clean up akara ka eji emechi clean up beautiful smell of akara afụrọzi m newspaper m ga-eji wee kechie akara tata anyway m ga-ekugide ya till m kuo the last one ka m bido mewe enjoy akara either na i ji bread bread eme ka nke naija wee taa ya na ya otu a ma ọ bụkwa na i ji custard i tinye ihe ọnụ ụtọ dịka sugar maọbụ mmanụ aṅụ ee i wukwasịzi ya milk hey ewo ụwa bụ ofu mbịa ka anyị relish wazie nne anyị ị ga-eri nne anyị ụtọ anyị ụtọ mm, ụtọ ihe ọ na-atọ tọọ ọ bụrụ na ihe anyị kili na ị like ya nye anyị akara like gị sonyekwa anyị na this channel and mgbe ọbụla tinye your notification bell so that mgbe ọbụla anyị mee videos ị ga-enweta ya ka emesịanụ ka ọ dị bye bye